Sa físeán seo táimid ag féachaint ar cheist 2 ón páipéar d'Ardleibhéal Mata don Teastas Sóisearach agus ba cheart go dtógfaidh sé timpeall ar 15 nóiméad ar an t-uasmhéid an cheist seo a dhéanamh. So, sa tábla thíos taispeántar an fad ina ceintiméadair a léim grúpa daltaí i rith comórtas sa léim fhada ar scoil. So, we have ceintiméadar scríofa ansin. fad na léime, idir náid agus ochtó, ochtó go dtí aon chéad seasca agus so on, mar atá ar an tábla ansin. Agus nóta beag, is é is ciall le ochtó go dtí aon chéad seasca ná ochtó ceintiméadar nó níos mó ach níos lú ná aon chéad seasca. Oibrigh amach líon na ndaltaí a léim níos lú ná dhá chéad is a daichead ceintiméadar so tá muid ag féachaint ar na daoine seo. So níor léim éinne níos lú ná 80, beirt níos lú ná 160, seachtar eile ansin níos lú ná 240. So na daoine a léim níos lú ná 240 ceintiméadar ná naonúr. So naoi dalta a chuirfidh mé ansin. Tarraing histeagram chun an t-eolas a thaispeántar sa tábla a léiriú. Bain úsáid as na aiseanna agus na scálaí thíos. So, leis an eolas seo, ba cheart go bhfuil sé seo déanta le peann luaí agus rialóir ionas go bhfuil sé déanta go cruinn agus i gceart. Ar an ríomhaire is féidir liom cruth dronuilleoige a úsáid. So níl éinne ó náid go dtí ochtó. Ansin ó ochtó go dtí aon chéad seasca we have beirt ansin. Suas go dtí seacht ar an y-ais le haghaidh an grúpa ó aon chéad seasca go dtí dhá chéad is a daichead. Ansin ó dhá chéad is a daichead go dtí trí chéad is a fiche we have beirt duine dhéag. So, tá sé cineál deacair gach rud a choimeád ar an scáileán ag an am céanna ach taispeánfaidh mé gach rud go cruinn ag an deireadh. Agus ansin we have triúr ó trí chéad is a fiche go dtí ceithre chéad. So, na cineál grafanna seo, just bí cinnte go bhfuil muid ag déanamh é go cruinn, ag tógáil ár chuid ama, níl muid ag iarraidh go mbeidh marcanna beaga caillte againn mar nach bhfuil sé déanta i gceart. So. Again, just cuirfidh mé gach rud ar an scáileán ag an am céanna ionas go bhfuil muid in ann seic a dhéanamh air. So ó 0 go dtí 80 we have 0, 80 go dtí 160 we have suas go dtí 2 ar an y-ais, suas go dtí an 7 le haghaidh an chéad cheann eile, ansin suas go dtí 12 agus ar ais síos agus suas go dtí em. trí ansin. Just bí cúramach ar an Y ais nuair is rud é nach bhfuil gach uimhir ansin, go bhfuil muid ag déanamh é sin i gceart ach go háirithe nuair atáimid ag dul idir cúpla uimhreacha atá ar an Y ais, má déanann sé ciall. So an cuid C den cheist seo, oibrigh amach an líon is mó daltaí a bhféadfadh léim níos mó ná. we have níos mó ná 200 ceintiméadar a bheith déanta acu so an líon is mó daltaí a bhféadfadh níos mó ná 200 ceintiméadar so ar ais suas anseo go dtí an tábla atá againn ag an barr so más rud é go bhfuil muid ag féachaint ar an tábla 200 ceintiméadar tá sé le linn an tréimhse sin so an líon is mó daoine gur féidir le léim níos mó ná an méid sin. So, tá muid ag caint faoi cinnte an beirt duine dhéag ansin, cinnte an triúr ansin. Now, nuair is rud é go bhfuil muid ag caint faoi 200, d'fhéadfadh an seachtar ar fad a bheith thar 200 istigh sa ghrúpa sin. So, is féidir linn an seachtar sin a chomhaireamh chomh maith. So, we have seachtar móide triúr móide beirt duine dhéag. So, ansin, we have 22. dalta. Just bí ag faire amach ar an teanga atá in úsáid, an líon is mó daltaí agus atá ag léim níos mó ná 200 ceintiméadar. Cuid D, Bain úsáid as lárluachanna eatraimh chun an meánfhad a léim an grúpa dalta a mheas. Tiocfaidh mé ar ais go dtí an focal sin i gceann nóiméad. Bíodh do freagra ceart go dtí an ceintiméadar is gaire. So, ag an bpointe seo, ní féidir linn an fíor-meán a oibriú amach, mar tá an t-eolas tugtha dúinn leis an tábla ó 0 go dtí 80 and so on. So, is féidir linn é a mheas. So, tá mé just chun an tábla sin a úsáid arís. Cuirfidh mé é síos leis an ceist atá á dhéanamh againn. So, na lár

dhá chéad is a daichead, móide trí chéad is a fiche roinnte ar dó, we have dhá chéad ochtó, agus ansin trí chéad is a fiche, móide ceithre chéad, agus ansin roinnte ar dó, we have trí chéad seasca. So, nuair nach bhfuil fhios againn go díreach an amhshonraí, is féidir linn na lárluachanna a úsáid chun an meánfhad a mheas, mar a deireann sé mar chuid den cheist seo.

Móide 280, fá 12, móide 360, fá 3. So, just leis an tábla in úsáid againn, is féidir leat na lárluachanna a scríobh ar an barr ansin. Tá mé ag iarraidh just bheith cinnte go bhfuil go dtuigeann sibh cad atá a dhéanamh agam ansin. So, le na lárluachanna ansin, tá mé ag iolrú daichead fá náid agus ansin aon chéad is fiche fá dó, dhá chéad fá seacht, dhá chéad ochtó fá dó dhéag, trí chéad seasca fá thrí agus tá muid chun iad sin go léir a suimiú le chéile. Ansin tá an méid iomlán daoine ag teastáil. So we have seacht móide a trí móide a dó dhéag móide a dó nó pé slí tá muid ag iarraidh iad sin a chomhaireamh suas. We get ceathair is fiche. So ansin beidh muid ag roinnt na uimhreacha sin le fiche ceathair. So ansin we get náid, we get dhá chéad is a daichead agus ansin míle ceithre chéad, dhá chéad is ochtó fá dó dhéag, we get trí mhíle trí chéad seasca, míle euro agus ochtó. agus ansin thar daichead. So, is fiú cúpla céim a thógáil chun é seo a dhéanamh. Beidh sé an-éasca botúin beaga a dhéanamh ar an áireamhán dá mba rud é go raibh tú chun gach rud ansin a chur isteach ag an am céanna. So, dhá chéad daichead, móide míle ceithre chéad, móide trí mhíle trí chéad seasca, móide míle is ochtó, agus ansin roinnte le fiche ceathair. We get. 760 thar trí, now deireann sé, mar chuid den cheist chun é scríobh, é sin a scríobh go dtí an chéim is giorra. So, sin 253.3 ag dul ar aghaidh mar sin. So, go dtí an chéim is giorra, beidh sé 253 ceintiméadar. Agus ansin, cuid E, tabhair. Meastachán chomh cruinn agus is féidir leat ar an fad airmheánach a léimeadh. Taispeáin d'oibriú amach. So, ar ais suas go dtí an tábla seo. So, arís, táimid ag déileáil le ceathair is fiche. Ciallaíonn sé sin go bhfuil leis an ré-uimhir atá i gceist beidh dó dhéag ar na dhá thaobh so tá muidne ag iarraidh oibriú amach cá háit ina bhfuil an leathphointe. Beidh muid ag caint faoi an duine atá sa dó dhéagú áit agus an tríú áit déag ansin so ag comhaireamh suas níl éinne sa grúpa sin agus ansin idir dó agus seacht tá naonar ansin, dó dhéag sa chéad grúpa eile, so ciallaíonn sé sin go mbeadh an dó dhéagú agus an tríú duine déag, beidh siad mar chuid den ghrúpa sin. So, ansin, más rud é go raibheamar ag iarraidh meastachán chomh cruinn agus is féidir linn a dhéanamh ar an bhfad a léim an duine ar Mheánach, beidh sé idir na dhá uimhreacha sin. So arís d'fhéadfadh muid an uimhir sa lár a phiocadh amach ansin nó an lárluach eatarthu a úsáid. So beidh sé sin 280 ceintiméadar. So tá mé chun an fad ar Mheánach a chur ansin agus díreach ag tógáil faoin aire go bhfuil an bosca don freagra thíos ansin so cuirfidh mé an fad sin ansin. Agus sin é le haghaidh ceist a dó.